igbo mma mma nụ igbo mụrụ nze igbo mụrụ ọzọ otu a ka m si anabata ụnụ na nya bụ ihe mmemme ana m anabata gị nwa ebe ọ pụrụ iche maka igbo na-ekwu n'okwu sị ekwe kụọ ama agbaa echefughị m afa m maka na igbo tụrụ inu sị na uche anaghị efu n'egwu akpa na uche ọya sọ ụkọ aha m ka bụ maazị Anthony Anabaraonye onye na-ewetara nya bụ ilu igbo ebe ọ pụrụ iche n'ọwara Riwendo TV ị ghọtago ee igbo na-ekwu ọtụtụ okwu ị bịa n'inu o nwere ka e si atụ inu a na-aga n'ahịrị n'ahịrị ị ghọtago taa ọ na-eme a nọkọ dịka e si bụrụ ọgbọ igbo atụ inu sị na ọ na-eme anyị si aka ha bụrụ ọgbọ anyị aka gbaburu eburu ị ghọtana mana ebe ọ pụrụ iche o nwere ihe na-eme ọ bịa na-eme o nwe ka ị e ga-esi na-afụta ya i gee ntị n'akụkọ ụwa gee ntị na ndị gwara anyị ihe e ji mere isi akụkọ ị fụ na isi ọgọdọ adịghịzi ebe a machiri ka igbo si tụ n'inu ọ bụ gịnị mere ede jiri bee nwii ndị anyị tụnyere n'ọchịchị ndị anyị binyere aka ka ha ga-anọchitere anyị anya anyị ejezie na na-anọchite anya onwe ha mana ha nwa na-anọchite anya onwe ha ha echezọna na igbo tụrụ inu sị na ọ na-eme amụnsu na-ata ji n'ọba mmadụ ndị mmụọ a na-ata na nke ya maka na tichara gbanaga tosiri ịma na kpọkụrụ daa dị n'ụzọ ha bụ ndị na-eme ha gafee ha anyụchie nsị ụzọ ha echezọna na ha nabakwa na ha ga-ezu ijiji ka ofu onye ọ na-aza mba dị n'ana o nwere obodo i jere ofu osisi emebe ọhịa ha echezọna na o nwere ihe e nekwasakwara n'anya tụnyere ha na ọ bụ a na-abịa n'okpurukpu anya na ọha aka mm maka na ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya mana ka o sina dị ị fụna na ọtụtụ aghọọna nkịta tara ọkpụkpụ a nyabara ha n'onu au arịrị mmadụ akpa na-agwa enweghị akọ na uche maka na ihe ka njọ n'ụwa bụ na ọtụtụ ndị agha tinwe onu ọma hei nwanne m ee ikwu m mmemme nka mmemme nka mmemme nka ngwana ị fụnanụ ka nya bụ ọnọdụ si gbata kwụrụ na ha nwa bụ ọkụkọ echezọọna ndị kwụrụ ha ọdụ n'udu mmiri mana onye tasịara ọkazi kworo ya ekworo o chezọna na ihe ahụ dịkwa ahọ a ka ya dịkwa n'ahọ na-abịa abịa kedu ihe ha na-eche banyere akụ nke ụwa akụ igbo bụ igbo nechara anya wee kwuo sị na akụ nke ụwa bụkwanụ onye nrisi erisi ma onye mkpatasị akpatasị mmadụ ji maka anya ukwu na mpụ na arụrụ ana wee noo agụba o chezọ n'ihe ahụ igbo tụrụ n'inu na onye jiri maka agụụ noo agụba na mgbe ọ ga-anyụ nsị mm, mm, keezi isi ya keezi isi ya na mmadụ ga-abịa na mmekọ nya na mmadụ chezọzie na ọ na-eme a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe ị nenekwanụ ndị mere fọm fojuo akpa nene ndị mere kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ kedu ebe ha nọ taa taa ndị ọchịchị unu echezọna na igbo tụrụ inu sị na ezi afa ka ego keezi ebe mmadụ bụ mmadụ debere agwa mmadụ ebe ọtụtụ ewerego obi ọjọọ ụfụ obi na ntaji anya mmadụ a na-ekwukwazi okwu dị ka okwu na okwu na-eme inu ọ dịka a ga-agba ya aka na ntị ọ maka gịnịzi ọ na-eme a bazie n'ụnọ a ba n'obi gọọmenti uche efuo nne eghu ọ na-eme ọtụtụ oge m nekata ọchịchị m nekata ọchịchị obodo a anya ee m sị di ochi ihe o tetere nya ṅụọ mana ọ ka ya amasị m ebe ọ pụrụ iche na nke nwa bụ onye nọ n'ọchịchị nke nwa bụkwanụ onye ka nwere mmasị na ị ga-apụta echi mara na emere enu emere ana na ọ naanị ọrụ anyị ka a ga-eji cheta anyị inene ị na-anụ ka ndị kọrọ akụkọ na ndị tụgharịrị uche na ihe eji mere isi akụkọ ndị mere newspaper review n'onu bekee onye bu anyị ụzọ na ọchịchị ego niile o buru n'enu ụwa kedu ebe ọ nọ kedu ebe ego dị ọ ka bụkwa nwa nkenke nke ewebinatara mụọ nke a fụrụ n'ihe niile o buru ego ahụ nọkwa mana ọ naba na ana mmụọ ka akụkọ so ya taa kedu ihe a ga-eji na-echeta ya ọrụ ọma ka ọ bụ ọrụ ọjọọ ndị nọkwa n'ọchịchị ugbu a ọkwa ego onye zuru ezu anatara ya ka ha jikwa na-agba na okirikiri mana ka m jụọ igbo tụrụ inu sị na ugbene ahụ anụ ọzọ tupuru ka ndị ọchịchị ugbu a chọkwara ituru unu ọ na-adịrị anụ nke tupuru ya etupu mma ya na ọnọdụ ya ụzụ amaghị akpụ ogene na-ene egbe anya n'ọdụ ụzụ amaghị akpụ ogene na-ene egbe anya n'ọdụ maka ka o si n'agbata mụrụ akwa na igbo tụrụ inu sị hmm? na ọ na-eme ọ dapụ n'isi ubu eburu maka na a fụzighị ebe e bidoro aka e bido n'ikpere ka ị ghara ịhapụ nkwa kụwa aka n'aja maka na ụbọchị nta o meghe na owere nchi o mee na owere mgbada aha m ka bụkwa maazị Anthony Anabaraonye ka e mebe ya ahụ mara ya ahụ maka ị ma na ụwa aka mma n'egwuregwu imo steeti otu onye kwuru sị nta ọgba ṅomi ndị ụba ha brabazie ị ghọtago